anyị na-ekele unu dịka onye ụmụnne maka chi ejiri ka unu were anya unu anyị debere unu mmanya nwa anyị debere ọjị debe ego eji wee waa ya Germany na-ezi mbụla ekele ka nsogbu oge ndị unu mere ibe na ba atụrụ anya onye Ọnịcha onye Ọnịcha ka a bịara olili na wa butezie rice ma ife olili ọzọ na ọ tụrụkwa n'anya ya mgbe o si na-abịa na-eweta ngaji ibe na ọ tụrụ anya ya bụ ife anyị si ka anyị kene unu ee na anyị tụrụ anya na ọdị ọrụ unu mma na-eje

ọ na-ekwu maka ọjị wee na-ekene gị gbadata nata ekene na otito na mbunye enu mmemme ebe ka eme taa nwa a na-emeli emeli ọ dịlị adịlị emezie onye na-eme ya onye wọrọ ya anyị bụ mụduru nne anyị ma ụmụnne anyị n'ọnụ waya wugoro anyị waya wụrụ ụmụ nwaanyị ezigbo ihe ka ọ ya-ebutela anyị udo ka ọ ya-ebutela anyị na anyị bụ ụmụ eri bụ ya na-ekwu bụ ya na-aga dara na-ekwusi udo udo udo ka ọ ya-ewetara anyị ka anyị bili onye isi eme onye isi taa ọ ya dị ndụ wee chịa anyị ụmụ nwaanyị a ga-abịa eme ihe taa nwa anyị wa dị wee na-ebunye aha ya enu chineke agwana ka ikewe anyị meere anyị ezigbo ihe ndị bụ edịma na-eme mma ọ bụrụ ka a na-ebeku n'obodo bụ ụmụ eri ndị adịla ka iweta udo udo dịla anyị ụta ndụ a- udo ka anyị na-achọ anyị nwere udo nye anyị ogologo ndụ na arụ isi ike nye anyị ego nye anyị nwa nye anyị udo gboro anyị mkpa ka nke mkpụrụ obi ka nke arụ nna a na-ayọkwa gị ihe na abịa taa na ka ọ bụrụ ezigbo ije were bụ ihe dị mma nwoke na nwaanyị abịala a na-achọ naanị udo Asọmpi adị mma. ụdị anyị udo maka na gị ka nchekwube anyị na ike anyị dị n'aka nna meela ekele ka ayọ gị nna anyị chekwuwe na ị ya-emela anyị ihe niile nye ndị a ji okwu n'ugbu mma na ayọ gị mgbe onye sọ gị wee na-ayọ n'afa jesu dinwenụ anyị Okoisi. Bịa. Sa. Bịa nwoke m. Abịakwa. Okoisi. Ah, nkenke.

jezi nwa obi omerili na ezi nwa na nne obi omie ọchịrị mma ya achị ọzọ ezi nwa na nne yo ya egburu ụkwara ka nwa ewe ji anwụnyela nwanne ọkụla na nne na mara ba ga egwu ọṅụ ọkụla na nne yo

na nna m bụ ọkwa ụtụtụ chikala adaeze wa bụ na nna m nna m nwa ọrụ wa dị ndị ndụ wee ruo taa anyị ndị atalibe ọ na-ebe ka na-aga ebe nsị a na-amana ya na ọ nwere ya amaghị tata na ọ ga ka abụọ ya bụ n'ebe ọ bụ na anyị aṅa bụ ọgbọ nna m ụlọ na o mere chineke wasịgochi anya eze taa

black ya na vitus bụ bie nwa butere mmanya tinye 2000 naira sị ka wa sị unu nnọọ ee awasị na amụkwa m na ene ma ọjị o nwere ebe ọjị ọra nwee ugbo ọjị ovu ovu ee ovu ovu ka m na-eme nwa. nke unu dị nwa Thank you.

nna m Peter onye isi

dịka ọra niile ọ sị ka e were nwa wee kene inye ụmụnne ya niile eletagwa obi nye a nyere unu bụ inye ụmụnne ya oge ọjị ịghọta na enwe nwere nsogbu Nọ. anyị nwere nsogbu ibe arụmama meleta na-enwe abụrụ amam nwa ọdụ na-eme onye isi taa nị ka Jesus Christ chiri eze mgbe ọbụla ya ahụ ya anya onye ibe arụmama ka ọ bụ ee ee ọ chairman na anyị niile bụ ọgọ gị onye e nyere gị akpa ego ise kedu ya ụgwọ akpa ego ise